Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ụlọọrụ ICPC ekwupụtala na ha ga-akpọpụta Nasir El-Rufai n'ụlọikpe n'ụbọchị Tuzdee abalị iri abụọ na anọ nke ọnwa a. Ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu agbapụla ogbunigwe n'ọchịchị kansụl Borgu nke steeti Niger ma gbuo mmadụ asatọ. Nke a mere taa bụ Mọnde. n'ọzọ dịka ibe ya ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu agbapụla ogbunigwe n'obodo wọrọ nke steeti kwara taa bụ ndị omekome a na-enyo enyo na ha bụ ndị otu boko haram dịka ọtụtụ mmadụ nwụrụ na mwakpo ahụ ka ọ dịkwa ndị omekome wakporo ụlọ ụka ecwa ụnyaahụ na steeti kwara ma tọrọ mmadụ asatọ nke gụnyere nwunye onye ụkọchukwu obi erughị ala na ugbu a n'etiti ndị otu pati apc dịka a maliterela ịkatọ nnọkọ peter obi na kwankwaso nwere bụ ebe a hụrụ ka ọtụtụ igwe mmadụ zukọtara ịnabata peter obi n'ime steeti kano pati APC n'ime steeti Kano kọwara nnọkọ ahụ dịka nke na-adabaghị adaba n'ihi na ọ bụ oge mmemme ndị alakụba onye bụbụrụ onye isi oji ego nke ala anyị n'oge gara aga Chukwunyere Anamekwe Nwabuoku ka a mara ikpe ịnọ n'ụlọ nga afọ iri asaa na abụọ n'ihi igwu chandum ego karịrị narị nde naira asatọ ọkaikpe James Omotosho chaburu ikpe ahụ taa na Abuja otu onye ụka alakụba a ma ama nke ọma ma bụrụ onye otu pati ADC Sheikh Ahmed Tijani Umar ka a tọhapụrụ taa dịka ndị uwe ojii nwụchiri ya naanị ka o mechara agba ole na ole o lere maazị Peter Obi ọbịa n'ime steeti Kaduna ụbọchị Sọnde Peter Obi kọwara nwụchi ahụ dịka ihe iyi egwu nyere ọchịchị ọhakrasị nakwa ikwupụta uche onwe onye bụbụrụ onye minista ikpe nakwa onye atọnyi jeneral nke ala anyị Abubakar Malami akọwala mgbachi ụlọ ọrụ EFCC gbachiri ụlọ ya dị n'Abuja ụnyaahụ dịka ụzọ imegide ya n'ihi okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma boo ebubo na nnyichi ahụ bụ n'ihi agụrụ ya ịzọ ọkwa gọvanọ n'ime afọ 2027 ma foo ntutu taa na ya ga-azọrịrị ọkwa ahụ n'ime steeti Kebbi ụlọ ọrụ ndị na-ekesa ọkụ eletrik n'ala anyị nọọrọ ụnyaahụ kọwaa na ihe mere e ji enwe ọkụ ọpịnye ọpịnyụọ gbaa gburugburu ala anyị bụ n'ihi na mmanụ gaasị a na-enyepụ n'okporo ọkụ ndị dị n'ala anyị agbatuola n'ụzọ dị ukwuu Omoyele Sowore na-etu ọnụ ugbu a na igwe mmadụ ndị nabatara ya n'ala Aba bụ ndị zukọtara n'ihi ịhụnanya ha nwere n'ebe ọ nọ mana igwe mmadụ zukọtara na steeti Kano n'ihi Peter Obi bụ ndị e gobiri egobi bụ ndị zukọtara n'ihi ememme Sallah osote onye isi ala Kashim Shettima akwaala pati ADC emo ugbu a ma kpọọ ha ọkpụkpụ ndị na-enweghị uru ọbụla dị na ya onye so Peter Obi wee zọọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2023 Datti Baba-Ahmed efoola ntutu taa na ya bụrụ na pati ADC enyepụghị maazị Peter Obi akwụkwọ ikikere iji aha pati ahụ zọọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027 na ya ga-enyere ya aka iji aha pati Labour zọọ ọkwa ahụ ndị otu achụmnta nkwado gọvanọ Peter Mbah nke steeti Enugu ekwupụtala nkwado ha na ndọnye ukwu ha nye maazị Peter Obi n'ime pati ADC pati PDP amalitela ịzachasị ụlọ ha ugbu a dịka ndị nke otu Seyi Makinde nakwa ndị nke Nyesom Wike ekwekọrịtala ugbu a inwe mkparịta ụka udo iji zọ ndụ pati PDP ndị agha amị ala anyị achụpụla onye soja ahụ pụọ n'ọrụ bụ Lance Corporal Rotimi Olamilekan bụ onye zipụrụ onyonyo vidiyo n'oge gara aga ma kpọọ oku ka ndị ndọrọndọrọ ọchịchị n'ala anyị kwe ka ụmụ ha sonye n'ụlọ ọrụ ndị agha soja iji gaa n'ihu ọrụ lụso ndị otu na-eyi ndị ọha egwu agha Ọchịchị etiti ekwele nkwa na ọnọdụ pịnyọ pịnyọ ọkụ eletrik n'ala anyị ka ọ dị ugbu a ga-agbanwe n'ụzọ dị mma n'ime izu ụka abụọ dị n'ihu. Onye isi ụlọ sineti ala anyị Godswill Akpabio ekwupụtala ndonye ukwu ya nyere nkepụta steeti ọhụrụ ọzọ n'ala anyị bụ nke ga-agbakwunye na mpaghara South East. Ọ kọwara steeti ahụ dịka Anioma nke isi obodo ya ga-abụ na Asaba, ebekwanụ steeti Delta isi obodo ya ga-abụzi na Warri. ụlọikpe nyela iwu ka anwụchie ugbu a onye isi oche otu mpaghara pati PDP Kabiru Turaki n'ihi ịkpọ isi ekwe nkụ ịpụta n'ihu ụlọikpe na okwu ikpe onye isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ala anyị nwere megide ya bụkwa n'okwu ikpe nke malitere kemgbe afọ 2022 aka na-achị steeti Anambra ọkammụta Chukwuma Soludo enyela ntụziaka ugbu a ka akwụsịtụ ndị ọrụ obodo niile ọrụ bụ ndị ahụ na-anọghị n'ọrụ mgbe ọ kụrụ elekere iri nke ụtụtụ taa n'oge o mere njem nleta ọdụrụkọ gaa n'isi ụlọ ọrụ sekretariat nke dị n'Ọka otu jikọtara ndị nkụzi mahadum n'ala anyị ASUU na mkpirisi bekee enyela ọchịchị etiti oge amara abalị anọ ịmalite ịkwụpụ ha ụgwọ ọnwa ọhụrụ ha nke ha nwere nkwekọrịta ya otu onye ọnụ na-eru n'okwu mekọtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị Usman Yusuf akwaala akwa arịrị na ya onwe ya Abubakar Malami na El Rufai bụ ndị Fulani ndị a nwụchiri n'ọchịchị Tinubu a mana a nwụchibeghị ndị Yoruba bụ ndị na-enweghị mmehie n'ime ha onye isi ụlọ ọrụ agha na nchekwa ala anyị General Oluyede Christopher Musa ekwuola okwu ugbu a nke na-eko achịcha bụ nke ọ na-ekwu na karịa igbu ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu na ka ala anyị nyepụ ha ohere ichegharị aka na-achị steeti Abịa gọvanọ Alex Otti ekwuola ugbu a na ọchịchị gọọmenti ya na-atụ atụmatụ iwepụ steeti Abịa pụọ n'okporo ọkụ etiti ma malite ịmụpụta ọkụ eletrik nke ha ọ gara n'ihu rụtụ aka na onye kọmishọn ọkụ eletrik nọ ugbu a n'ime mba Netherlands maka nke ahụ Ụlọọrụ ICPC atọhapụla El-Rufai ugbu a na nkenke oge dabere n'obi ebere ha nweere ya dịka nne ya hapụla ụwa ugbu a ka ọ dị onyeisiala Tinubu gụnyere Nuhu Ribadu ezipụla ozi nkasi obi gaa n'ebe El-Rufai nọ n'ihi ọnwụ nne ya ọ gwụna bụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp channel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo